because emechara m ya nla onwe m n'anya na-ebe akwa ihe na-ebeziri akwa a wụ ego m biri ebi I borrowed money mmadụ eh, ihe m bororo out of 1.3 ebororo m 800,000 eziokwu ịgwa eziokwu and ndị m bororo ego anọ m n'akpịrị akwụkwatago m ego akwụfọ 650,000 otu a mụ na gị na-abụrụ na the man bịa na-agwa ọgọ ọgọ nwoke sị ya na ya agwakwa m ṅaa ntị o na ya agwakwa m na m wetakwara ya ego ya unless ma ọ chọrọ ka mụ ya na-abụ gbagharịa nwee problem ọkwa ị fụgo
I greet you all my lovely fans and friends ọkwa eziokwu please gee ntị ị ga-afụ ka this dibia onye Anambra steeti si welu kụọ onye Bayelsa ị ga-afụ ka ha si wee jee wee na ife m ji eweta ife a n'iru akwa bụ gịnị ka ife alụ na-aga n'ala Igbo na ọ na-eme egbue tụnye na mmili o mesie o see enu dibia na eji m his report but na m maha agba ya n'ihu akwụkwọ now but gee how this boy si nwee encounter with that dibia from okwu the guy ị ga-ama dibia m na-ekwu though na m mezi the voice some edit some ebe ekwuru ife dị aṅa mana from okwu ya ọ bụrụ na ị so aga akwụghalị ebe anwa pụtaba n'ebe a na ụzọ adịrọ ya listen to the voice
ezi ikuku nwanne mmadụ udo dịrị gị mgbede ọma oh that your follower nke a gwara gị maka dibia gburu ya wayo m sendere gị egwu a dibia a nọ n'obodo ukwu ịma na ka m si gwa gị that time ịghọtago the dibia nara m ọ sị na ya ọ ga-arụrụ m ọ wụ ụzọ ọrụ ịtọ then naa mụ 1.8 million na ọ rụchaa ya na nke a nke a nke a ga-eme nke a ga-eme sorry 1.3 million and ego anyị hụ na enwekwaghị m ya enweghị m one naira that day then ịma enwere ihe nchọpụtara eh? ụmụ dibia anụnwa na-eli unlike ihe a mere n'Enugu steeti ụmụ dibia anụnwa na-eli mmadụ n'ala ịma that thing abụgo bad spirit and that thing apossessgo ha this man a na-agwa gị na ife ọ na-abụ as na abịa abịa bịa n'obodo ya eh? ka onye godoro many people ọsọ amagodo ya ama ihe anụwa mere na nke bezon eze ana eziagụ ọkwa ụdị ihe a so the day mụ na my in-law kpọ- kpọgara m ebe a nọ n'ọfịs ya maka o nwere ọfịs ọ na-akọ that thing wee fụ that na enwewo na ọ karịa n'ire nwekwe mmụọ na-arụrụ ya ọrụ because emechara m that thing akwụchara m ụgwọ niile a ọ bịa huo m n'anya ọ dịka onye ndị wayo ji because o nwezi onye m ga-ebitenwu maka ego niile ahụ na 1.3 ahụ m bu ụzọ wee kwụọ maka ebuzi ụzọ kwụọ 1.3 then bịaruzie ọ sị m na ọrụ ọ ga-arụrụ m na ọ fụrụ na a tụrụ m n'arụsị na before ọ rụọ ọrụ na ihe ọ- ọ- na ọ ga-emebidị arụsị na before ọ rụọdị ọrụ na ọ wụ na o mebidị arụsị na ọ rụsịadị ọrụ arụsị a ga-egbukwe m na- na m ma-akwụ 800,000 ịghọta m sị na enwezikwa ego m ji ịghọtago sị na enwezikwa ego m ji ọ sị m na ọ wụ na ọ hapụ m na arụsị a ga-egbugo m na ọ wụ na ọ rụọzidị ọrụ ọ bịa convince m so mụwa na onwe m out of fear m sị nsogbu adị ka m kpọọnụ nwanne m nwanne m nwoke na-agba ọkada na village ka m kpọrọ o jiri speed si from by by isi ogbo wee gawa um, gawa ọlụ gaa withdraw I mean transferra m 100,000 ọgọ m nwoke na-agba welder nke a kpọtara m ebe ahụ m yọọ ya o wetara m cash of 90,000 nke m nyekwara ya nke m nye the man mana lee ihe the man rụrụ ihe anụ eji aga mmiri ngwongwo mmiri because ọmada dị na tata ọ bụ tata ka m mere m gabara ihe omenala that's why ihe m ji- m ji asụ- m- m ji a-support ihe anụ ị na-eme ezi ikuku ịgwa gị eziokwu n'ihu chukwu n'ihu mmadụ n'ala igbo anụwa, anyị ga-asanitize ala igbo a ala igbo erego ịma ndị gburu ala igbo fake dibias fake dibias wụ onye gburu ala igbo ọ fake dibias a bụ onye gburu ala igbo gwa gị eziokwu ha na-achọ ịpịnyụ omenala mana omenala ama anyụla ala dị ọkụ ala ga na-akụgbu ha ala ga na-eme expose one by one gwa gị eziokwu ọmada na ama m ihe wu ngwongwo mmiri o bupute ngwongwo mmiri bupute two eh, eh, bowl ya small eh, this eh, pan pan pan na-acha white mụ na ya na-abụgodo ọ na-enye m na-agọdo agọdo ọ gọdogọdocha eke nke ọ sị na ọ nke ndị mmiri gọdogọdocha ndị nke ọ sị na ọ nke were ụzọ were akwa white kechisie ya sị m na nwa bịa na-akpụ na-agba machine na anyị aga na mmiri dị n'azụ ụlọ ya na-akpọ ụrashị ụrashị a kewere ọsụ na obodoukwu ọsụ ọsụ ọsụ ihite ụkwa ebe a na-agba egbe dị closer to eke ụtụtụ so e nwere mmiri dị ebe ahụ ụrashị sị m na aga m enye the guy 20,000 m kpọọkwa m kpọọkwa mmadụ nọ ọnịcha e sendikwara m 20,000 wee gawa na mmiri ruo dọbasịa aja batazie nere m nwere ebili ọcha o gotere ọ sị na m ma nọwude ebile a na m ma nọwude ebile a na ọ nọwuo ebile a nọwuo ndị iro m nọwa ebile a nọwa ebile a nọwa ebile ebile anwụọ ebile anyị hụ na e mechara e nwere ndị club ndị club the man mechara bịa na be ya mgbe a nọsị ebile anyị mechara ihe anyị mere ha mechara buru ebile a rie mgbe a ka mmụọ m ji sị m na ọrụ ọ rụrụ enweghị because ọ wụ na eziokwu na ọ ebile ahụ ekwesịghị iri ụdị ihe dị otu eri ihe aba aja kwesị ịtụfu ya atụfu na ajọ ọhịa ịghọtago so nke ahụ agaa then ọ kpọgoro m n'ụlọ mmụọ ya ebe a na o nye m ofu nnukwu candle sịrị ọ wụ candle dịzie enwere eh, ebe a ka m fụrụ ga enwe ama m na enwere eh, incense na-agba okpokoro na-adị very big nke a dị ibido incense even anyị later keke m ọnịcha chọọ ya anyị a na-ere incense a bụ ịtọ n'ime one packet 45 o nye m one incense a sị na m kwuo okwu m kwuchaa okwu ti ya n'iru mmụọ ya o nye m eh, hero hero mkpọ hero ihe m na-agwa gị n'ihu chukwu n'ihu mmadụ ya eh? adị m ekwuda na ọ ga-eji ego niile anyị nyere ya wee gotechaa material niile mana ihe m na-ekwu ọ pụta na ọ even aka si wee rụpụkwa ọrụ mmiri o na disen mmiri a na disen ụrashị aka ncha si wee rụpụ mmiri before ọ bịakwa mee nke a na be ya ịghọtago so mụ na onwe m dị onye wonderful and o nwere ihe ọ sị na ọ sị na ọ ga-arụchara m ọ ga-eme nke a mee nke a kpọrọ m gaa nke a that is sọsọ okwu ka ọ ga na-ekwu na-ekwekwe and ọ na-ekwu ọ na-atọ so ihe m ji wee complain wee na-enye gị voice record a bụ ọ bịa ka m kwụrụ ihe m kwụrụ the man 1.3 the first time then kwụkwa ya

ọ kpọọ m after two or three days ọ kpọọ m sị m na ọ nọ na Imo State CID maka o nwere ihe a kind of court o nwere na village inwe okwu ị bịa ị ghọtago so ọ sị na na ha abịa buru ya na o nwere okwu ha na-ekwu so na o nidiri ego na nse nidiri ego ozugbo ozugbo ozugbo ozugbo nsara m gbagharịba ibi na erere m akpakara na shop m na nwee complete 100,000 nyere ya making it 290,000 ọ bịa ka ọ bịazi na today ka ọ bịa- ọ bịara na ọ- ọgọ nwoke kpọrọ m sị- sị m na ọ- because emechara m ya nla onwe m n'anya na-ebe akwa ihe m na-ebeziri akwa wụ ego m biri ebi i borrowed money mmadụ ihe m bororo out of 1.3 ebororo m 800,000 eziokwu ịgwa gị eziokwu and ndị m bororo ego anọ m n'akpịrị akwụkatago m ego akwụfọ ya 650,000 otu a mụ na gana bụrụ na the man bịa na-agwa ọgọ ọgọ nwoke sị ya na ya gwakwa m na ntị na ya gwakwa m na m wetakwara ya ego ya unless m chọọ ka mụ na ya abụọ gbagharịa nwee problem ọ kwa ị fụgo so ihe a bụ hint ka m chọrọ inye gị maka ama m na iko the man ejugo efuru iko the man iko the man ejugo ndị ọ ndị a bụ ndị na-emebiri anyị omenala ndị a bụ ndị ji okwu asị ndị a karịa ihe niile ndị a ji mmụọ ekewuru ekewu were arụ ọrụ n'ala Igbo because afụrọ m ofu mkpụrụ eziokwu n'ọnụ ya n'agbanyeghị na this man bupụtara m picture diọkpara ya sị m na ihe o nyere diọkpara ya ka ọ ga-enye m amamazị nọọ ọ na-ekwu ya m na-ekwete ọ bịazie pịawa m azụ mana ihe m ma wụ na aja ala igbo aja ala igbo ga-atọnụ this man gharụọ ya ihe a na-ekwu ndị dibia niile a na-agbasu a ga-agbasu ya kpọọ dezi a ga-agbasu ya ọ ga-afụ ihe ala aja ala igbo ga-eme ya ịgwa gị eziokwu a ka m na- a ka m na-agbagharị ka m kwụ ụgwọ m ji even ndị a m ji na ọbụla na-agba ọkada a ka m ji ụgwọ na 100,000 then apart from 650,000 o, then eh, eh, ndị m bororo ego wụ ndị na-acha m ọkụ ndị m- ndị m- a- echego m from 800 kwụfọ eh, to 650,000 then my my my in-law 90,000 aka m ji kwụọ ya ya nwere onwe ya abịakwa abịa abịa agba m ụgwọ ụgwọ ihe m na-afụrọ ihe o mere ụgwọ m na-arụ ọrụ na-ata ahụfụ ịgwa gị eziokwu and ọ bụrụ na abịara m na nke ya as dibịa enwere somebody mere m ihe ọjọọ ịghọtago so m gbakwute ya mekwu maka ọgọ nwoke sị na ha na-ekpe ikpe village m gbakwute the man were mmanya enwe mmanya a na-akpọ black label m goro 40,000 wetere ya the first day m bịara nke ya o kelesakwa m na onye nyere mmanya ama m na enyere m ya mmanya wee na enyere m ya wee rapụtazi onwe ya onwe m wee kọwasịara ya ihe m na-agabiga ọ sị m gịrị hapụ na aga m akarịsị ha ncha niile na ọ ga-eme m ka m bụrụ ọdụm ka m gbuo agụ ịghọtago ụmụ okwu a na ihe o nyere nwa ya ka ọ ga-enye m na obi ya ọ naghị eme ihe ọjọọ okwu okwu okwu kwucha okwu ọzọ eme ọzọ ihe dị n'ọdịnala dịkwa n'ụka ndị okwu ọzọ eme ọzọ ihe a- ihe a- ihe a ndị a na-eme abụrọ ọdịnala o. ekele m chineke na gịnwa na onwe gị wụ ofu nwa afọ igbo and chineke chi- chi m na-efe ga- a- a- akwụwa gị nye gị ogologo ndụ nye gị arụ isi ike because ana m afụ ka ị na-adọ ndị dibịa vam vam vam data ile gị anyị niile ka ama ma ala igbo ọ ga-adị mma ọdịnanị ọdịnanị ma ọ ga-alọchigha ma ndị mmadụ ndị mmadụ ada atụ ajana ụjọ that's why ndị mmadụ people na-anwụ kpimkpim kpimkpim kpimkpim ha ma na aja ala aja gị gbara ụgwọ ọrụ so biko eze ikuku ihe m ji wee gwa gị ya anụa bụ na enyegwe m gị most of the information ị kwesịkwa ịfụ na enwego normal eh, eh, eh, truth out of this particular thing so agwagwo m my in-law sị ya na ọ bịa na na ya mitie ya sị ya kọwatara ya ịghọtago na ego nke m biri ebi ka m ka na- ka m ka na-akwụ ịghọta ebe ọ bụ na ọ na-achọ onye ha na-abụ na-enwe problem ọ- ọ na-achọ onye ọ na- ọ na-egbu na ya cool down ịghọtago ekwukwe m na ihe m gwara my in-law sị ya na ya gwa ya na ya cool down even my in-law gwakwara ya sị m na ọ gwara ya na ego m biri na akwụbeghị m ya eh? so ọ ya ka m sị ka m gwa nwanna ị ga-ama ka ị ga-esi wee ị ga-ama ka ị ga-esi wee repụta n'okwu a ịghọta repụta n'okwu a mana ama m na oge ya na-eru oge nke ruo na etisa ya ọgbọ ochie na ọhụrụ and aja ala igbo ga-atụ ya ebu m anya mmiri bịa na nke ya ebu m anya mmiri bịa na ọ fụ ọ fụ m na-ebe akwa nwoke ibe ya na-ebe akwa o mekwe m ihe anya mmiri ama m na chi m ga-eme ya ihe anya mmiri a gwa gị eziokwu enwe enwe some people na-enwe conscience dibịa mgbe gboo na-eme e mechara gị ihe a sị gị naba ka ị bịa nye ekene ọ ya bụ dibịa mana nke a nụ ị ga-ere ala ree elu otu abụ n'ezi